bi ye araba ye mercredi le 22 septembre 2021 an nakun fɔlɔ ye min ye cɛlaka dɔ ka plainte don a ko tiɲɛ la musow ka tile bi naani ko in a bɛ k'ale degun n'ale muso kɔni jiginna tiɲɛ na ka sabali fo tile bi naani tiɲɛ na ale tɛ se o la dɛ a bɛ k'ale a bɛ k'ale dépasser n'a tɛ ɲini ka kɛ sungurutigɛla ye ou bien n'a tɛ ɲini ka bin muso k'ale sɛgɛrɛ ko yalima tile bi naani ko in o y'a cogoya yɛrɛ bɛɛ wa ou bien bɔ fan wɛrɛ bɛ sɔrɔ cɛw ye wa
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma a jo don a ye tiɲɛ fɔ amadu jo tɛ ko dɔ la nka a tɛ donc wɛrɛw cɛ kun bɔ ni ko nana couple kɔnɔna na ko mun dɔ bɛ se ka sabali a kan i n'a fɔ donc dɔ tɛ se ka sabali a kan nin ko in kɛ bɛ kuma caman ye kosɛbɛ an ka société kɔnɔna na tuma dɔw la i b'a sɔrɔ hali an ka maakɔrɔbaw surtout kɛrɛnkɛrɛnya na musokɔrɔbani dɔw bɛ yen ni i muso jiginna aa muso n'i y'a bila ka t'u fɛ yen n'ala ma far'i kan i bɛ kalo caman de k'u makɔnɔ sa dɛ ɛ o ye musoko daminɛnen ye hali kalo fila ma dafa fɔlɔ hali denni ka tile bi naani ma dafa fɔlɔ o tuma ale ka musoko o mun musoko ye donc k'a sɔrɔ mɔgɔw cogoyaw tɛ kelen ye furu dun kɛra de pour que i ka se k'i yɛrɛ kisi donc ka bɔ jɛnɛya tɔɔrɔ ma kɛkun foyi t'a la fo n'a kɛra cɛnimusoya min bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ i ka se k'o kɛ halala kɔnɔna na walasa ka se k'i yɛrɛ ni ka a saha k'a sɔrɔ i ma taa don donc haramu kɔnɔna na bon i muso dun de y'i ka halala ye mun ye saha sira ye k'a sɔrɔ i ma don haramu kɔnɔna na donc n'a fɔra ko jiginni kɛra ko muso taara ka bɔ i ma i jateminɛw de kan ka kɛ est ce que tile hakɛ ninnu dafara wa walima u ma dafa wa walima cɛ yɛrɛ ka lahalaya ye jumɛn ye a bɛ se ka sabali nin bɛɛ kan wa muso yɛrɛ b'a cɛ dɔn ale mun nana tile bi naani kɛra a b'a cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan karisa sabalilen dan kɔni une semaine don dɛ donc ayiwa e dun taara tile binani kɛra a tɛmɛn'o kan fɛnɛ bon yɔrɔ a bɛna ɲini ka don kasa a bɛna ɲini ka tɛmɛ donc kalo wɔɔrɔ kan bon adamadenya dun dulonnen bɛ jateminɛ caman na kosɛbɛ ni cɛ ko k'a b'a kuma caya n'a fɔra e yɛrɛ ka musokɔrɔba bɛ so kɔnɔ e bɛ ka i ka muso ka tile binani ko kuma caya i bamuso n'a dɔn k'a fɔ ko kɛ b'i kɔ bon o maloya kama walima i buramuso n'a dɔn k'a fɔ ko kɛ bɛ karisa kɔ a b'a fɛ karisa ka na joona pour que a ka tɛmɛ ni kow ye dɛ donc o maloya kama caman b'i yɛrɛ laɲinɛ a kɔ k'a sɔrɔ degun b'o kan a ka siso kɔnɔna na donc il faut que maakɔrɔbaw k'o jateminɛ a ma se o bɛɛ sɔmi kuma kana fɔ u ye quoi walima a ma se fo aw ka ɲininka o bɛɛ la quoi i yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ ka kɛ jateminɛkɛba ye k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw de don donc i bɛ muso de ɲininka e cɛ ka lahalaya bɛ cogo di tile bi naani ko in est ce que a ta kana taa degun kɔni hmm. donc an ka jateminɛ kɛra a ko bɔfan wɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ tile bi naani ko in ye hmm. pour que cɛ hmm. degun mun b'a kan o bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogo min na sinon a degun bɛ cɛ caman kan dɛ surtout minnu bɛ yen n'u ka alasiranɲɛ t'u permettre ka sunkuru tigɛ donc a degun b'olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ a caman bɛ yen n'u y'u da u bɛna ɲini ka kɛ zabanjiraw ye ka sababuya kɛ a muso kɛnɛma bɛ yen foyi t'a la rapport yɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a ye mais o kɛmɛ ka sama k'a jɔ ye ko tile bi naani walima k'a fɔra ko fɛnnin dɔ b'a la fɔlɔ k'a ma tulo la fɔlɔ fo ka taa kalo fila in ka dafa de a ka sɔrɔ ka taa i m'a ye donc an b'an yɛrɛ ɲininka o tile bi naani jɔn de y'a fɔ ko tile bi naani ni muso jiginna ko tile bi naani de a kan k'o kɛ pour que ka se ka pour que a ka sɔrɔ ka a ka sɔrɔ ka cɛ ko kɛ jɔn de y'o kuma fɔ
voilà donc sisan n y'o de f'i ye kuma caman an ka diinɛ in kɔnɔna na a ko ka ca nin bɛɛ bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna de la c'est à dire i b'a ye mɔgɔw bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ n'a bɛ ka waleya tiɲɛni bɛ ka k'a kɔnɔna na mais bɛɛ da tugulen don a kan ten i b'a sɔrɔ diinɛtigiw de y'a fɔ donc ni e nana k'i bɛ kuma kɔnɔna na dɔrɔn u b'a fɔ k'i bɛ u b'a fɔ ko i b'a fɛ ka mɔgɔw kafiriya walima i b'a fɛ ka ala sɔsɔ de donc mɔgɔw ɲɛ b'a la a ko in a bɛ ka tiɲɛni de kɛ dɛ mais bɛɛ b'i da tugu a kan ko parce que ko diinɛtigiw de y'a fɔ k'a sɔrɔ kuma caman na mun bɛ ka kuma in yɛrɛ fɔ diinɛ tɔgɔ la dalilu t'a bolo yɛrɛ a bɛ k'a fɔ ni kan mun ye kan jɔlenba t'a bolo quoi a bɛ k'a fɔ ni daliluya mun ye dɔ bɛna fɔ non les secrets u bɛ kitabu dayɛlɛ u bɛ nin dayɛlɛ u bɛ nin dayɛlɛ non kitabu ka ca kitabu ba yirika ye mais kiri bɛɛ bɛ minɛ ala de la ala ka kiriw bɛ minɛ jumɛn na o ye kitabu jiginnenw de ye c'est à dire kitabu minnu jiginna ka bɔ ala yɔrɔ kitabu ba belebeleba saba de don bi minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni i bɛ kitabu ɲini mun bɔra ala yɔrɔ o ye kuranɛ tawureta ani lenjili n'u b'a fɔ ma évangile c'est à dire tora han évangile ani le coran olu saba de bɔra ala yɔrɔ donc n'i bɛ kiribaw ɲini tiɲɛni bɛ se ka don mɔgɔw ni na kiri minnu na ni a bɛ ka appliquer ten k'a sɔrɔ daliluya jɔnjɔn t'a la n'i b'a fɛ ka vérifier i bɛ taa kitabuba ninnu de kɔnɔna lajɛ soit i ka taa kuranɛ lajɛ ou bien i ka taa tawureta lajɛ ou bien i ka taa lenjili lajɛ n'ala ye mun fɔ a la hadamadenya na ani mun bɛ ɲɔgɔn ta a bɛ sɔrɔ k'o jateminɛ a kɔnɔna na kodɔnnaw ye mun fara a kan ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye sinon mɔgɔw bɛ ka fili bɔ tuma caman na degun bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ kisɛba tɛ a dalilu yɛrɛ la u ye dalilu mun di u m'a di ni kisɛ ye quoi mais ko a kuma mɛnna a ko in mɛnna a turula bɛɛ fana bɛ ka baara kɛ ni a ye donc tile binani ko kuma o tɛ kitabu kan ye mun bɔra ala yɔrɔ les secrets de b'o fɔ an ka numéro bɛ 77 39 39 02 k'a fɔ ni muso jiginna f'a ka tile bi naani de kɛ fɔlɔ kitabu kan t'o ye k'a fɔ mun kitabu kan mun n'a sɔrɔ a bɔra ala yɔrɔ dɔ bɛna t'i kun kuru a ka figiw kitabu kan i ka lagidari n'i ka asimawiyaw n'i ka irisalaw an y'u ye o o ko an kɛ d'i ma an k'i ma an ka k'a bɔ ala de yɔrɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛna kuranakan in de fɔ an ye i bɛna tawuratakan in de fɔ an ye i bɛna lenjilikan in de fɔ an ye n'a bɛ fɔ o ma évangile c'est à dire an ka taa tawureta ta k'a lajɛ o min ye kurana kɔn tawureta kɔnɔna ala k'i ma de ko ni muso jiginna ni a ye denmuso sɔrɔ c'est à dire muso jiginnen sisan a ye den mun sɔrɔ ni o den in kɛra muso ye ko cɛ k'i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma c'est à dire dilanko siraw ni siraw bɛɛ lajɛlen kan fo tile bi wɔɔrɔ ani tile wɔɔrɔ i tulo b'a la ko cɛ ma i k'i yɔrɔ janya ka bɔ i ka furumuso in ma a ye den mun sɔrɔ n'a sɔrɔ den in kɛra denmuso ye k'i k'i yɔrɔ janya ka bɔ i ka furumuso in ma fo tile bi wɔɔrɔ ani tile wɔɔrɔ est-ce que i y'a faamuya tawureta ye nin de f'i ye a ko nka n'a y'a sɔrɔ muso in ye den sɔrɔ mun ye dencɛ ye ko cɛ ma i k'i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma a ka to a ka laadakow n'a ka kow nɔgɔlenya kow kɔnɔna na fo tile bi saba ani tile saba n'a sɔrɔ a ye den mun sɔrɔ ni o den ye donc dencɛ ye ko cɛ ma i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma fo tile bi saba ani tile saba donc tawureta ye nin de f'i ye donc sisan ayiwa dɔ b'a fɔ non an tɛ tawureta kɔ an bɛ kuranɛ de kɔ kuranɛ ye mun fɔ a ye o fɔ an ye bon baasi t'a la n'an nana kuranɛ kɔnɔna na kuranɛ b'a fɔ i ye ko ni musow donna u ka laada kɔnɔna na ani o nɔgɔlenya kow kɔnɔna na k'aw ka yɔrɔ janya ka bɔ u ma fo u ka saniya fɔlɔ c'est à dire kuranɛ ma dan f'i ye quoi k'a fɔ ko tile hakɛ tile bi naani tile bi duuru tile bi wɔɔrɔ ça n'a pas écrit o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ko k'a bɛ kuranɛ na i bɛ verset d'an ma ka aya yɛrɛ fɛnɛ d'an ma i y'a faamuya n'i ye suran fɔ an ye i bɛ verset fɔ an ye an bɛ t'a lajɛ donc n'a bɛ sisan waajuliw ka nɔgɔn sisan waajuliw ka nɔgɔn dɛ n'i y'a fɔ i bɛ dalilu de di dɛ i bɛ suran fɔ an ye i bɛ verset d'an ma an bɛ t'a lajɛ n'a bɛ sisan waajuliw ka nɔgɔn kuranɛ bɛ kan bɛɛ la voilà donc kɛlɛ t'o la k'a fɔ tile bi naani ko c'est écrit dans le coran a tɛ yen o tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kan tɛ peut-être que i bɛ t'i ka figiw kan ninnu lajɛ an kɛ dɔw ma nk'a tɛ kuranɛ de kɔnɔ i y'a faamuya voilà ala k'i ma de ko ni u donna o nɔgɔlenya ko ninnu kɔnɔna na kuranɛ kɔnɔna na kɛ aw ka yɔrɔ janya ka bɔ u ma fo u ka tila c'est à dire ala ma dan sigi quoi fo u ka tila o bɛ kɔrɔ fila de d'i ma kɔrɔ fɔlɔ ni a nɔgɔyara c'est-à-dire bana de don muso ka ko in ye bana de ye mhm. ni bana in taara ka bɔ a ma mhm. ko rapport bɛ se ka kɛ ni a ye mhm. o kɔrɔ de k'a fɔ ko fo ka t'u tila o kɔrɔ de k'a fɔ a tilala est-ce que i y'a faamuya n'o kɛra tile tan ni duuru ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile tan ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile mugan ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile bi saba ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile bi naani ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra kalo kelen dafalen yɛrɛ ye k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye c'est à dire kuranɛ ma dan sigi ye quoi kuranɛ k'i ma de fo u ka taa tila u ka o nɔgɔlenya ko ninnu na hayida bɛ ten jiginni bɛ ten o n'a ɲɔgɔnna ko bɛ ten quoi ni muso ye confirmation di cɛ ma k'a fɔ n nɔgɔyara parce que bana de don n nɔgɔyara o kɔrɔ de k'a fɔ n saniyana c'est à dire bana de don mun n'a sɔrɔ jelibanaw de don ni o tɛ ka n'a tigi ma bilen n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ o bana in banna n bɛ se ka rapport kɛ jiginni ta yɔrɔ ko don donc hali n'o kɛra tile tan ni duuru tile mugan ye ko i ka tɛmɛ n'i ka baara ye tile bi wɔɔrɔ ko kuma ni tile bi naani ko kuma o tɛ yen est ce que i y'a faamuya voilà donc sisan o bɛ se ka kɛ fo kalo fila yɛrɛ fana ye parce que muso dɔ bɛ a bɛ se ka bana an y'o f'i ye n ko bana de don denwolo ko ye bana ko de don a nana bana dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na mun ye ɲɛfɛla bana ye o ko in samana ka taa fo kalo fila kalo saba kɔnɔna na o la cɛ bɛ diyagoya de k'a kɔnɔ hali n'a ye kalo saba kɛ fo bana in ka taa ka bɔ donc a ma c'est à dire f'a ka sira di walima dɔgɔtɔrɔw walima furakɛlikɛla ka sira di k'a fɔ a bɛ se ka rapport kɛ ou bien muso yɛrɛ ka confirmation di k'a fɔ ɔhɔn n nɔgɔyara rapport bɛ se ka kɛ hali n'o kɛra kalo saba de sa i bɛ kɔnɔni kɛ c'est à dire kuranɛ ma dan f'i ye quoi mais ka waati dɔ préciser hmm. o kuma in n'i nana ni kiiri wɛrɛ ye mun t'ala ka kiiri ye dɔrɔn i kari bɛ ja c'est à dire n'e ko sisan hmm. ko tile bi naani de fɔra bon ni muso in nana don bana dɔ kɔnɔna na bana in tile bi naani dafara mais muso in ma nɔgɔya a bɛ kɛ cogo di sisan cɛ bɛ s'a ma ten parce que ko tile bi naani dafara voilà donc o de kama kuranɛ ye fɛn ba de ye a bɛ kiiri d'i ma i b'a ye k'a fɔ kiiri in bɛ ɲɛ quoi a k'i ma de fo u ka taa bɔ o ko in kɔnɔna na c'est à dire ni bana de don f'a ka nɔgɔya ni saniya de don f'a ka saniya ni ordre de don fo muso ka ordre di k'a fɔ se bɛ se ka kɛ ma n'o kɛra tile tan de ye n'o kɛra hali kalo saba de ye donc cɛ bɛ kɔnɔni kɛ o kɔnɔna na précision tɛ yen k'a fɔ tile bi naani o tɛ kuranɛkan ye c'est à dire o tɛ jigin kitabukan yɛrɛ ye quoi mais o bɛ se ka k'u ka fikiw kan ninnu ye c'est à dire u ka kitabu misɛnnin ninnu u bɛ minnu fɔ quoi mais ala kan na o tɛ yen n filɛ ka ala kan de f'i ye nin i y'a faamuya bon dɔ b'a fɔ ko non muso ninnu tɛ kuma o tuma an b'o dɔn cogo di bon n'u tɛ kuma i bɛ laada hakɛ ta c'est à dire n'a jiginna kalo kelen dafalen kɔfɛ a kan ka laada de ye jiginni yɛrɛ eh, jeliw kan ka ban ka bɔ muso la pewu kalo kelen kɔnɔna na a bɛna laada kura ye o kɔrɔ ye k'a fɔ denwolo effet banna kalo dɔ in kɔnɔna na a donna laada kura kɔnɔna na o kɔrɔ ye k'a fɔ a donna musoya kura kɔnɔna na o la hali n'a ma fɛn fɔ e ye laada kura in yeli de b'a jira k'a fɔ ko denko ta fan in banna a donna kura kɔnɔna na i n'a fɔ kabini a ma den sɔrɔ a tun bɛ cogoya min na a donna o cogoya kura in kɔnɔna na donc cɛ bɛ se ka s'a ma o la a bɛ communiquer de a bɛ sigi ka kuma ka kuma ninnu ɲɛfɔ n'a ye sira d'i ma i bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye mais tile bi naani ko kuma o sɛbɛnnen tɛ yen waatiko kuma de bɛ yen ni muso yɛrɛ ye sira di walima a lafiyara confirmation bɛɛ jɛyara n'o kɛra tile hakɛ mun ye i bɛ se ka s'a ma c'est à dire hali n'o kɛra kalo saba ye i bɛ se ka s'a ma hali n'o kɛra tile tan ye i bɛ se ka s'a ma hali n'o kɛra tile mugan ye i bɛ se ka s'a ma i y'a faamuya o de bɛ yen nɔ donc tile bi naani n t'a dɔn mun y'o f'u ye mɔgɔ mun y'o f'u ye peut être a bɛ se ka kɛ u ka fikiw ni fɛnw de y'o f'u ɲɛna mais an bɛ mun f'u ye ala ye mun fɔ an b'o de f'u ye ala ka diɲɛ inshallah donc les jeunes a degun bɛ cɛlakaw kan vraiment u ni musow yɛrɛ ka communiquer nin ko ninnu na ala kanw tɛ quoi i m'a faamuya ala kanw tɛ quoi u bɛ yen mais ala kanw tɛ donc ni muso ka communiquer yanni ka taa kɛ jɛnɛyakɛla ye k'i sigi kalo fila e muso b'a faso la ko tile bi naani ko kuma i bɛna ɲini ka jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ i muso furulen don halala a b'a faso la u tɛ ka na ni daluya foyi ye mun ye daluya jɔnjɔn ye i bɛna ɲini ka taa don dɔw su a bɛna ka a bɛ jigin a tigi kɔnɔ k'a ka taa sunguruba ta don dɔw su a tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu k'a sababuya kɛ degun b'a kan a dun muso bɛ yen foyi t'a la fɛnɛ n'i taara so i b'a baromugu kɛ k'a mɛn i b'a fɔ ko jeli bɛ kuma na han foyi den kelen t'a la parce que musokɔrɔba dɔ de bɛ k'i balan ko in na ten dɔrɔn ɛɛ a ka bana in ma nɔgɔya fɔlɔ a kalo kelen dɔɔni dɔrɔn o ye musoko ye a k'a to ni kalo fila in tɛmɛna a na taa cɛ bɛna ɲini ka kɛ sungurutala sungurubatala ye a muso furulen bɛ yen nɔ yarɔ o tɛ hɛrɛ ye donc jateminɛ ka kɛ ni degun tɛ yen u ka cɛ muso lase ka taa ma u ka tɛmɛ ni kow ye o de ye hɛrɛ ye sinon a degun bɛ mɔgɔ caman kan ni kan ye kan mun yɛrɛ ni daluya t'a la daluya jɔnjɔn yɛrɛ t'a la a bɛ se ka wuli ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan donc le jeune a jaabi de ye nin ye awa d'accord le secret an bɛ tɛmɛ an tun ye an basé sport ko fana kan ko cɛw ka sport kɛ kosɛbɛ pour que u ka fɛn ci dilan kan nka nin ye cɛlaka ye ko wagati min na de n'ale sport dabila pewu c'est à dire n'a ye sport jɔ o wagati de ale nege yɛrɛ fana bɛ bonya kojugu nka tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ mɛn dilan na dɛ le secret o yɛlɛma o changement ye o y'a joli na ye baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ko n'ale ye sport dabila waati min na waati de a ka musoko bɛ bonya nka n'a bɛ sport la waati min na a ka musoko bɛ dɔgɔya mais ni sport kɔni dabilala waati min na musoko in bɛ bonya mais ale bɛ teliya fana dilan na donc ko kɔrɔ bɛ mun yira bon kɔrɔ bɛ mun yira dumuni ye nege de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nege dumuniw ni i b'olu dun i fari bɛ réagir nege nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen donc n'i bɛ sport kɛ dumuni tuluw ni a negema yɔrɔ minnu bɛ basigi cɛ farikolo ni cɛ eh, eh, jolisiraw la sport bɛ olu détruire de c'est à dire ka u faga ka bɔ yen fɔlɔ. fo i yɛrɛ ka taa don nege kɔnɔna na waati min na u bɛ sɔrɔ ka réagi i y'a faamuya donc n'i bɛ sport kɛ sport b'olu détruire donc n'i nana don rapport kɔnɔna na u bɛ sɔrɔ ka réagi o la i b'a rapport kɛ ka taa miniti la miniti min ye i yɛrɛ diya i bɛ sɔrɔ ka bɔn donc ni e ye sport bila o dumuni bɛ nege nege minnu bila cɛ la ani a negemafɛnw ni a negewuliko minnu bɛ yen vitamini minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛ lasu ani k'a farikolo lasu ka na nege ma olu fana bɛ réagi de o n'i tɛ ka sport kɛ comme sport de b'u détruire bon n'i tɛ ka sport kɛ diyagoya o fana b'i farikolo bila ka exciter donc n'u ye farikolo bila ka exciter i ka musoko bɛ bonya bon n'i dun ka musoko bonyana n'i nana don rapport kɔnɔna na k'a sɔrɔ e dun kɛ bɛ ka sport jɔ olu ka de fait que olu ye farikolo bila ka réagili mun kɛ n'i donna musoko kɔnɔna na o b'i nege tɔ bonya quoi donc i kun kan k'i yɛrɛ contrôle pour que ka se ka techniquew kɛ rapport kɔnɔna na n'a sɔrɔ i bɛ sport kɛ komi i tɛ ka sport kɛ donc n'i nana dɔrɔn olu fana nana u y'i pousser ka na ni negeba ye garaba garaba o fana bɛ caya i hakili la o nege de bɛ caya i hakili la paf paf i b'a bila k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ a bɛ fɔ de ma ko tɛnɛku tulu b'a bila cɛ caman na cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ tuluba dun très généralement ka caya n'u donna rapport kɔnɔna na i bɛ to rapport la garaba garaba garaba bɛ sin ka bala ka bila kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ sago t'a la f'i bɛ ofu kɛ ofu i m'a ye k'a sɔrɔ nege tɔ tora i ni na mais i ye bila kɛ dɛ tuluba b'o lase donc cɛ ma donc dumuni dumanw dunni k'a sɔrɔ sport t'a nɔfɛ a bɛ nin bɛɛ lase cɛ ma n'i b'a dun sport de kan ka kɛ pour que ka a détruire donc n'i nana don rapport kɔnɔna na i bɛ se ka techniquew kɛ professionnellement ka taa fo waati la waati mun y'i diya donc ka sɔrɔ ka bɔn bon n'i b'a dun n'i tɛ sport kɛ a b'i pousser joona k'i farikolo bila ka exciter muso nege bɛ caya i ni na kuma bɛɛ bon n'i dun nana yɛlɛ muso la yɔrɔnin kelen i bɛ bila kɛ i y'a faamuya o de kama cɛ minnu bɛ yen très généralement k'a sɔrɔ k'u fari ka di u ye aa caman bɛ yen n'o bila joona fana ka d'u ye dɛ e tɛ foyi kɛ i b'a sɔrɔ muso ka d'a ye trop mais a y'a cun a n'a ka bila a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a dɔw yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ hali muso la ni muso commencera ka bolo don a ka hali a ka kurusi ninnu kɔnɔna na dɔɔni dɔrɔn a b'a bila parce que sportkɛbaliya de don wala sportkɛbaliya vitamini dun ka ca ale golo la vitamini bɛ ka ale fari teliya ka réagi ale dun tɛ sport kɛ yɔrɔnin kelen a b'a bila donc a kɔrɔ y'o de ye n'ala ka jɛ inshallah d'accord le secret yanni an ka émission datugu musolakaw kun ko ko ko komi yɛrɛ secret ko u mago bɛ gundo dɔw la dilan sanfɛla la c'est à dire au moment u ni cɛɛ dalen don mais k'a sɔrɔ rapport fana tɛ u bɛ se ka acti c'est à dire stratégie jumɛnw bila sen kan walasa cɛɛ hakili ka to u la hali n'u ni cɛɛ tɛ ɲɔgɔn kan
baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma ma kɔrɔ ye k'a fɔ donc ni i ni cɛ dalen bɛ kuma dɔw la ko yala muso kan ka to ka waleya jumɛnw kɛ waleya minnu b'a to hali ni e ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan ni cɛ hakili bɛ to i la k'a sɔrɔ hali ni dilanko yɛrɛ tɛ c'est à dire k'a sɔrɔ hali ni rapport tɛ o waleya o ko cɛ muso kan ka jumɛn kɛ olu la bon o ka ca o ka ca kosɛbɛ an b'a fɔ toujours n'i y'a ye cɛ ni muso bɔra ɲɔgɔn kan muso cɛ ka ɲinɛ e kɔ pewu kuma caman na i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ nɔ don parce que n'i ye muso kɛ n'i y'i ka eh, cɛko kɛ rapport waati dɔrɔn de ye e bɛ da yɛlɛ cɛ ye u kɛ cogoya foyi tɛ e waleya foyi tɛ e bolo so kɔnɔ waleya mun b'a to i ni cɛ bɔlen ɲɔgɔn kan mun bɛ se ka na cɛ ɲɛ kɔrɔ n'o t'i bolo fo dilan ɛrini dɔrɔn i bɛ dilan di cɛ ma n'i ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan sɔɔni dɔrɔn i b'a ye cɛ bɛ ɲinɛ i kɔ fo waleya de ka kɛ muso bolo waleya minnu b'a to hali n'i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan a hakili bɛ jigin ko minnu na n'a hakili jiginna o ko ninnu na o de bɛ dɔn ka hakili jigin muso yɛrɛ fana na donc n'o tɛ muso bolo dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ n'i ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan kalo kelen ka jan kalo kelen don dɔrɔn donc cɛ ɲinɛna i kɔ donc o waleyaw dilan sanfɛtaw b'a la a caman b'a la mais komi u ye dilan ɲininkali de kɛ mun ye dilan sanfɛla ta ye k'a sɔrɔ cɛko tɛ k'a sɔrɔ rapport yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ cɛko yɛrɛ tɛ ko muso kan ka actini jumɛnw kɛ a dɔw quoi an tɛ se ka bɛɛ fɔ pour que i bɛ se ka to cɛ hakili la hali n'i ni cɛ tɛ donc ɲɔgɔn kan o dɔ la kelen ye cɛ dalen k'a sɔrɔ a ma sunɔgɔ ka cɛ farikolo suse c'est à dire k'i tɛgɛ kɛ ka a kɔ suse quoi k'a kɔ salo salo k'a kɔ salo salo fo ka taa sunɔgɔ k'a sɔrɔ rapport tɛ quoi i y'a faamuya o ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ye ka cɛ sen nkɔni a sen tɛgɛ kɔnɔna k'i tɛgɛ kɔnɔna kɛ ka to k'a suse suse suse i t'a kɛ kosɛbɛ quoi soye soye so a bɛ mayamayani dɔ di cɛ farikolo ma o mayamayani f'a ka taa sunɔgɔ k'a to o cogoya in na n'i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan ninnu bɛ kɛ hakili jigin fɛn ye cɛ la cɛ i hakili jigin fɛn ye cɛ nin na quoi a dɔ la kelen fɛnɛ ye i ni cɛ dalen cɛ dalen k'a jan e yɛrɛ ka yɛlɛ cɛ kan k'i da k'a sɔrɔ fini b'aw bɛɛ la rapport tɛ dɛ ka yɛlɛ cɛ kan k'i da k'i kunkolo da a disi kan i ka mɛsi ninnu dalen b'a disi kan dɔw yɛrɛ taa maa nun kɔnɔ dɔw taa maa da kɔnɔ mais a ka sɔrɔ parfum kasa duman b'i ka mɛsi nɔfɛ k'i da ten ni cɛ ye fo k'i sunɔgɔ fo cɛ k'a fɔ i tɛ jigin de walima cɛ k'i lajigin a b'i deli don cɛ la quoi i kunkolo dali min bɛ kɛ cɛ disi sanfɛ o ye hikima dɔ de ye hikima mun ni cɛ dusukun bɛ o capturage in kɛ muso farikolo la donc n'a tɛ ɲɔgɔn kan cɛ bɛ to ka rappeler o la o ye kɛcogoya dɔ ye kɛcogoya dɔ fana ye mun ye cɛ fana dalen k'a biri cɛ dalen a kɔnɔ kan quoi cɛ caman b'i da ten e yɛrɛ bɛn'i da a kan quoi i bɛna yɛlɛ a kan k'i da a kan k'a sɔrɔ fini b'aw la rapport tɛ dɛ k'i da a kan ten i m'a faamuya ka commencer k'a fariw mɔmɔ mɔmɔ dɔɔni dɔɔni mais k'a sɔrɔ donc a rapport tɛ an ka farafin cɛ tɛ nin si kɛ an ka farafin musow u tɛ nin si kɛ donc ninnu bɛɛ i b'a jate fɛn fitinin ye mais n'i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan ninnu de bɛ kɛ hakili jigin kow ye cɛ nin na rapport yɛrɛ dama tɛ muso cɛ hakili to muso la kosɛbɛ mais actini minnu bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna minnu n'olu bɛ kɛ n'a bɛ kun cɛ min fɛ c'est à dire cɛ min bɛ yen n'a bɛ jɛn n'a ye quoi parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu fana yɛrɛbonya b'u la kojugu quoi muso b'u bolo i bɛ ka se muso ma mais en même temps i bɛ nin ɲɔgɔnna yɛrɛbonya ta k'a sɛgɛrɛ i n'a fɔ i bɛna musoko dabila n'i k'i b'i yɛrɛ bonya kojugu ta fo k'i yɛrɛ bonya ninnu ma i bɛ muso furu dabila dɔrɔn n'i man'a ye k'a fɔ i ye muso furu donc o kɔrɔ de k'a fɔ joie dɔ de bɛ yɔrɔ muso fan fɛ walima muso e fan fɛ joie dɔ fana de kan ka kɛ yen k'o bɛɛ bɔ a kɔnɔ la k'i yɛrɛ bonya i tun tɛ mɛlɛkɛ ye o bɛɛ kɔfɛ i bɛ ka denw sɔrɔ vraiment an t'o faamuya quoi donc sira di a k'olu tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka joie di ɲɔgɔn ma quoi donc o acte n'a bɛ ɲɛ cɛ mun na muso ka to ka o kɛ a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye o n'a ɲɔgɔnnaw a ka ca quoi walima k'i da cɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ i ma yɛlɛ a kan yɛrɛ mais k'i kunkolo da cɛ disi sanfɛ ka sunɔgɔ i ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ i kunkolo dalen bɛ a disi sanfɛ e kunkolo dali min bɛ a disi sanfɛla la o fana ye hikima dɔ de ye a bɛ i hinɛ don cɛ la ni cɛ taara sunɔgɔ k'i to cogoya in na esprit bɛ don ɲɔgɔn na cogoya dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka e hinɛ don cɛ la an'a bɛ kɛ hakili jigin fɛn ye don na don min ni i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan voilà donc n'a a bɔra o la fo a kɛra rapport jalan dama de ye fo ni cɛ mago b'e la dɔrɔn e bɛ da yɛlɛ a bɛ don a bɛ bɔ siga t'a la n'i ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan dɔrɔn kalo kelen kalo fila o y'a ɲinɛnen fana y'i kɔ ni waleya tɛ yen mun ye hakili jigin ko ye i m'a ye sunkurutigɛ sunkuru la sunkurutigɛ sira kan u tɛ ɲinɛ go kɔ fiyewu i bɛ maniba jɔlen ye k'a fɔ k'a ɲinɛna go kɔ o man ca dɛ walima i bɛ go yɛrɛ jɔlen ye k'a ɲinɛnen b'a ka maniba kɔ mm. kalo fila kalo saba san mm. a man ca nasi tɛ quoi mun don mm. ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de don actini dɔw de don minnu bɛ kɛ a bɛ to mɔgɔ hakili la n'i n'a tigi tɛ ɲɔgɔn kan nin y'a sunkurutigɛ sira de ye hali n'i y'a don furu kɔnɔna na i furucɛ tɛ ɲinɛ i kɔ o cogoya in na ten n'a tɛ ɲɔgɔn kan bon n'i y'o bɔ a la a i ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan a fana ɲinɛn'i kɔ siga foyi t'o la donc ninnu ye hakili to fɛnw ye ni musow y'a appliquer a bɛ kɛ sababu ye k'i to cɛ hakili la n'ala ka diɲɛ ye waati la waati mun ni i ni cɛ tɛ don ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o de fayida di musow ma yan san donc ka sɔrɔ ka tɛmɛ eh, le jeune i bɛ jumɛn da nin kan bon secret hakili la émission kɔni sera a kuncɛ yɔrɔ ma an ka jamana kɔnɔ hakili la bi tɛ don dogolen kosɛbɛ bi ye 22 septembre ye an bɛ kuma datugu n'o ye ka tɛmɛ
bon baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma bi ye le 22 septembre an hakili la o ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnyaw de ye hali n'a y'a sɔrɔ dala yɛrɛma hɔrɔnya don nka an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hakilila yɛrɛma hɔrɔnya ye c'est à dire insécurité mun b'an ka jamana kɔnɔna na hakilila o dogolen tɛ mɔgɔ la ala ka a sira c'est à dire mesure ɲɛnamaw hakilila ɲumanw di faamaw ma ka ko nɔgɔya u bolo pour que u bɛ se ka insécurité in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na donc mɔgɔw ka hakɛw fɛnɛ dara kelen don hakilila gouvernement bɛ o baaraw la déjà an ye an bɛ information si cogoya mun na donc hakilila gouvernement ɲɛsinnen b'o ma maa caman tɔɲɔnnen kun don u ka hakɛw bɛ ka segin ka taa u ma gouvernement y'o baaraw daminɛ hakilila an bɛɛ ɲɛ b'a la halisa ala k'o kɛ ala k'o kɛ sabatifɛn ye mɔgɔw ka hakɛw ka segin ka taa u ma lakanaw ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na pour que an bɛ se ka dunkafa sɔrɔ ka an to an hakili la an hakili an hakili bɛ se ka sigi cogoya min na n'a fɔra i dalen ka dilan cɛmancɛ la hali n'a fɔra kɔnkɔnkɔn dugutilama fɛ i ka daba mankan bɔlen i wuli k'i sigi fɔlɔ y'a dɔn jamana kɔnɔ an kun tɛ nin dɔn quoi voilà ninnu nana don jamana nin ko ninnu nana jamana kɔnɔ sisan mais a bɛɛ ladarabu de don ani futinɛ de don mun nana don an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ eh, mesure minnu bɛ ta a kama faamaw ka baara don ala ka sababuya n'a sira bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u ma ala kira kanu kosɔn sɔli ala nabi wasalim baasi t'a la donc hakili la émission sera a dan na toujours malik le secret et le jeune ne tun bɛ plateau ba ye n ka ya bi n'a b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malik le secret i b'an sɔrɔ internet kan n'ala ka diɲɛ ye inchallah